Fáilte go dtí an seimineár gréasáin seo, ina dtugtar léargas ar a bheith ag obair le haoisghrúpaí measctha leanaí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. agus díriú á leagan ar thuismitheoirí, cleachtóirí agus daltaí nach bhfuil mórán eolais acu ar réimse na luathbhlianta. Cuirtear taighde san áireamh sna léargais sin mar aon le cinntí cigirí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, leis an gcomhairle atá tugtha ag cigirí ar mhaithe le feabhas a chur chun cinn. Ba cheart an chomhairle ar fad a thugtar sa seimineár gréasáin seo a bhreithniú i bhfianaise na dtreoirlínte sláinte poiblí atá i bhfeidhm faoi láthair i suíomhanna oideachais. Tá seans ann gur chuala tú téarmaí amhail 'grúpa nádúrtha', 'grúpálacha teaghlaigh' nó 'il-aoisghrúpa' chun cur síos a dhéanamh ar fhoghlaim aoisghrúpa measctha. Is cuma cén téarma a úsáidtear, sé atá i gceist le foghlaim aoisghrúpa measctha ná leanaí atá ag aoiseanna difriúla a chur isteach san aon ghrúpa amháin. Leis sin, tugtar deis do leanaí a bhfuil cumais éagsúla acu súgradh lena chéile i dtimpeallacht lena dtacófar lena bhforbairt agus lena n-acmhainneacht foghlama. Ní coincheap nua atá i bhfoghlaim aoisghrúpa measctha. Déanann a lán taighdeoirí, agus déantar in a lán cineálacha cur chuige curaclaim sa luathfhoghlaim agus luathchúram, béim a leagan ar a thábhachtaí atá idirghníomhaíochtaí sóisialta agus idirghníomhaíochtaí le piaraí, anuas ar bhuntáistí na foghlama aoisghrúpa measctha, a chur chun cinn. Tá cláir do leanaí atá ag aoiseanna measctha agus san aon ghrúpa amháin, á soláthar le lear blianta anuas, ag bunscoileanna agus réamhscoileanna in Éirinn agus in áiteanna ar fud an domhain, go háirithe i láithreacha tuaithe. Is dócha gurb eol do roinnt daoibh cheana féin go bhfuil a lán athruithe móra tar éis teacht chun chinn in earnáil na luathfhoghlama agus luathchúraim in Éirinn. Agus iad á mbrú chun cinn ag beartais nua, ag reachtaíocht nua agus ag cistiú nua, tá na hathruithe ag déanamh difear Don dóigh a n-oibrímid le leanaí beaga agus lena dteaghlach. I roinnt cásanna, spreag siad an t-aistriú i dtreo foghlaim aoisghrúpa measctha, agus tá daoine eile i bhfabhar deiseanna a sholáthar do leanaí ag aoiseanna difriúla idirghníomhú agus súgradh lena chéile. Feicimís orthu sin ar bhealach níos mine. Ar an gcéad dul síos, tá an Clár um Chúram agus Oideachais na Luath-Óige ar cheann de na príomhnithe atá taobh thiar de na hathruithe i réimse na foghlama aoisghrúpa measctha. Feiceann cigirí go minic gurb amhlaidh, i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim, go measctar leanaí lena chéile san aon seomra amháin sa chéad bhliain agus sa dara bhliain. Agus tacaíocht á thabhairt aige don deachleachtas, leagtar béim i Síolta, an Creat Náisiúnta Cáilíochta d'Oideachais na Luath-Óige ar an ngá le deis a thabhairt do leanaí idirghníomhú le leanaí atá ag aoiseanna cosúla agus le leanaí atá ag aoiseanna difriúla. agus moltar in Aistear creatchuraclam na luath-óige go dtabharfaí deis do dheartháireacha agus do dheirfiúracha atá ag aoiseanna difriúla teacht le chéile agus am a chaitheamh le chéile ag amanna difriúla sa lá. De bhreis air sin, is é an toradh atá ar rialachán 19, de chreat cáilíochta agus rialála na luathbhlianta ó Tusla, mar atá caidrimh agus idirghníomhaíochtaí i measc leanaí. Go gceanglaítear ar chleachtóirí luathbhlianta tacú le leanaí caidreamh dearfach lena ndeartháireacha agus lena ndeirfiúracha, lena bpiaraí agus le leanaí eile a chruthú agus a chothú. De bhreis ar sin, tá prionsabail Aistear agus Síolta mar bhun agus taca ag an Treoir maidir le Cigireacht atá dírithe ar an Oideachas sna Luathbhlianta uainn. Luaitear inti go bhfoghlaimíonn leanaí ar an mbealach is fearr, i gcás go dtugtar tacaíocht agus spreagadh dóibh, foghlaim le leanaí eile agus i gcuideachta leanaí eile. I gcás go sainaithníonn cigirí cleachtais rí-éifeachtach i suíomhanna aoisghrúpa measctha, is dócha go mbeidh na nithe seo a leanas i gceist leo, an cur chuige príomhdhuine a bheith á úsáid ag cleachtóirí luathbhlianta. I suíomhanna aoisghrúpa measctha, Cinntítear leis an gcur chuige sin go bhfreastalaítear ar na riachtanais foghlama aonair atá ag gach leanbh. Tugtar tacaíocht leis freisin le caidreamh sábháilte a chothú idir an cleachtóir, na leanaí agus a dtuismitheoirí. Is rud measartha coitianta i seomra aoisghrúpa measctha é freisin go bhfeiceann cigirí go bhfuil cleachtóirí luathbhlianta ag tacú le leanaí ag gach aois, caidreamh agus cairdeas dearfach a bhunú agus a chothú le leanaí atá ag aoiseanna difriúla agus a bhfuil cumais éagsúla acu. Baintear é sin amach toisc go dtacaíonn siad le leanaí súgradh lena chéile ina ngrúpaí beaga agus ina mbeirteanna. I gcás go scartar leanaí ina ngrúpanna de réir aoise, is minic a fheiceann cigirí go socraíonn cleachtóirí amanna ar féidir le leanaí beaga agus leanaí móra súgradh lena chéile. Sa chleachtas eiseamláireach, is minic a fheiceann cigirí go bhfuil leanaí ag gluaiseacht go saor idir seomraí foghlama agus ag meascadh le leanaí atá ag aoiseanna difriúla. Téimis ar aghaidh anois chun smaoineamh ar cheisteanna a d'fhéadfadh a bheith ag tuismitheoirí. Roghnaíonn tuismitheoirí suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim ar leith ar chúiseanna difriúla. Mar shampla, roghnaíonn roinnt tuismitheoirí an suíomh ar bhonn na dúiche agus roghnaíonn roinnt eile díobh an suíomh ar bhonn na n-uaireanta oscailte. nó ar bhonn an chur chuige curaclaim a úsáidtear. Is féidir go mbeidh ar thuismitheoirí nach bhfuil mórán eolais acu cheana féin ar choincheap na foghlama aoisghrúpa measctha roinnt ceisteanna a chur sula roghnóidh siad suíomh. Mar shampla, Cad a fhoghlaimeoidh mo leanbh in aoisghrúpa comhthéacsúil sin? An dtiocfaidh foghlaim agus forbairt mo linbh is sine chun cinn. Cad a tharlóidh mura réitíonn na leanaí is sine agus na leanaí is óige le chéile? An bhfaighidh na leanaí is sine sa ghrúpa an chuid is fearr ar mo leanbh níos óige? Is minic a fheiceann cigirí gurb amhlaidh, i gcás go dtugann cleachtóirí aghaidh ar na ceisteanna sin ar bhealach tráthúil, go gcuireann siad tuismitheoirí ar a suaimhneas agus go dtacaíonn siad leo cinneadh eolasach a dhéanamh, rud a éascaíonn an t-aistriú ón mbaile chuig an suíomh. Sa chéad chúpla sleamhnán eile, tabharfaimid aghaidh ar roinnt de na ceisteanna sin de réir mar a shainaithnímid eispéiris foghlama dearfacha leanaí i suíomhanna aoisghrúpa measctha. Roimh dom déanamh amhlaidh áfach, cuirfidh mé in iúl go soiléir mbaineann ríthábhacht le ról an chleachtóra luathbhlianta in eispéiris foghlama dhearfacha a chruthú, lena bhfreastalaítear ar riachtanais an ghrúpa ar fad. Dá ainneoin sin, admhaímid freisin go mbaineann dúshláin le ról an chleachtóra i riachtanais éagsúla na leanaí sa ghrúpa a chothromú. Cé go n-admhaímidne mar chigirí go bhfuil roinnt difríochtaí ann sa dóigh a ndéanann cleachtóirí na gníomhaíochtaí agus an timpeallacht a phleanáil agus a eagrú, i suíomhanna aoisghrúpaí aonair agus i suíomhanna aoisghrúpaí measctha, ba mhaith linn ár bhfocal a thabhairt duit gur ar chomh-mhaith atá an cleachtas rí-éifeachtach a fheicimid sna suíomhanna sin. Feicimid i suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht go bhfuil ag cleachtóirí luathbhlianta taithí fhairsing ar Aistear agus Síolta ár gcreataí náisiúnta agus ar chéimeanna forbartha agus súgartha an linbh óig. Is é an toradh atá ar sin go gcuirtear ar a gcumas curaclam leathan a sholáthar agus eispéiris foghlama a thabhairt atá in oiriúint d'ábhair spéise aonair agus riachtanais aonair na leanaí uile ina ngrúpa. Sna suíomhanna sin, is gnáth go mbíonn intinn oscailte ag cleachtóirí, go mbíonn siad solúbtha ina gcleachtas agus go measann siad gur cuid dílis d'fhoghlaim na leanaí é an súgradh. Mar thoradh air sin, bíonn solúbthacht ag gabháil leis na gnáthaimh laethúla agus freastalaíonn na timpeallachtaí ar aoisraon agus acmhainní na leanaí uile sa ghrúpa. Bíonn trealamh súgartha agus gníomhaíochtaí súgartha ar fáil go saor. rud a ligeann do leanaí a n-ábhair spéise a fhiosrú, dul sa seans, turgnaimh, iniúchadh, aimsiú agus ceangal leis an timpeallacht timpeall orthu. Dearbhaímid an dea-chleachtas freisin i gcás go bhfuil deis ag leanaí ag gach aois a smaointe súgartha a fhorbairt le chéile. Aithníonn cigirí freisin a thábhachtaí atá sé go ndéantar pleanáil le haghaidh foghlaim aonair na leanaí, rud atá bunaithe ar a gcuid foghlama a bhreathnú agus a thaifeadadh. Baintear úsáid as an bhfaisnéis a bhailítear ansin chun gníomhaíochtaí a phleanáil le haghaidh leanaí aonair. agus chun faisnéis faoi fhoghlaim leanaí a chomhroinnt le tuismitheoirí. Tógaimis sos ar feadh móimide agus déanaimis machnamh ar a bhfuil faighte amach againn go dtí seo. Foghlaimíonn leanaí ar an mbealach is fearr nuair atá siad ag meascadh le leanaí ó aoisraonta difriúla. Dá bhrí sin, d'fhéadfadh suíomhanna aoisghrúpa measctha a bheith ina n-eispéiris foghlama an-dearfa do leanaí beaga. Agus cé go sin ar fad, áfach, Tuigeann cigirí gur tosca tábhachtacha taobh thiar de thacú le torthaí foghlama dearfacha do leanaí i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim ar ardcháilíocht iad tosca amhail idirghníomhaíochtaí, scileanna ceannaireachta, an cuibheas aosach agus leanaí, méid beag grúpaí, agus timpeallacht atá leagtha amach go cuí. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht, tugann cigirí na nithe seo faoi deara go minic. I gcás go n-oibríonn cleachtóirí luathbhlianta i gcomhpháirt le tuismitheoirí agus le teaghlaigh ar feadh níos mó ná bliain, is féidir leis sin cothú caidreamh a threisiú, agus, ar an mbealach sin, tacú le heispéiris foghlama dhearfacha agus torthaí foghlama dearfacha na leanaí. I gcigireachtaí atá dírithe ar an oideachas sna luathbhlianta, tá seans ann go léifidh tú go mbaineann leanaí leas ollmhór as atmaisféar tíriúil, croíúil agus comhbhách i suíomhanna luathfhoghlama agus luathchúraim. Is minic a bhaineann an ráiteas sin le leanaí ag aoiseanna difriúla a bheith ag súgradh lena chéile i dtimpeallacht atá cosúil le timpeallacht teaghlaigh. I suíomhanna aoisghrúpa measctha, ina mbíonn an deis ag leanaí a bheith ar na leanaí is óige agus ar na leanaí is sine sa ghrúpa, tacaíonn sé sin lena n-idirghníomhaíochtaí sóisialta agus lena bhforbairt mhothúchánach. Anuas air sin, déanann leanaí scileanna ar feadh an tsaoil, amhail idirbheartaíocht, bá agus comhar a fhorbairt. agus bunaíonn siad iompraíochtaí dearfacha amhail cuidiúlacht, comhroinnt agus uainíocht. Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara gur féidir, i gcás roinnt leanaí, gurb é seo an chéad uair riamh atá siad ag glacadh páirt in idirghníomhaíochtaí grúpa, agus gur féidir go mbeidh tacaí breise ag teastáil uathu chun cabhrú leo iad féin a bhunú sa ghrúpa. Chomh maith leis sin, beidh níos mó deiseanna ag leanaí i suíomhanna aoisghrúpa measctha fás agus forbairt ar luas atá oiriúnach dá n-acmhainní forbartha féin. Is féidir go rachaidh sé sin chun tairbhe. go háirithe do leanaí a bhfuil Béarla mar theanga bhreise acu nó a bhfuil deacraochtaí foghlama acu. Ag an deireadh ar fad, caithfimís súil ar roinnt den fhoghlaim agus de na scileanna a ghnóthaíonn leanaí níos óige agus leanaí níos sine ó eispéiris aoisghrúpa measctha. Mar is eol duit, foghlaimimid uile óna chéile agus ní eisceacht ina leith sin iad leanaí. I suíomhanna aoisghrúpa measctha ar ardcháilíocht, is minic a fheiceann cigirí go n-aithníonn leanaí atá ag aoiseanna cosúil leo agus ag aoiseanna difriúla leo agus a bhfuil cumais dhifriúla acu ag gabháil do ghníomhaíochtaí éagsúla súgartha leanbhthreoraithe, lena n-áirítear súgradh sóisialta agus cruthaitheacht agus bréagshúgradh. Tugann cigirí faoi deara nach bhfuil aon dóigh cheart nó aon dóigh mícheart le súgradh ann i gcás go dtreoraíonn leanaí na gníomhaíochtaí. Mar thoradh air sin, bíonn deiseanna ag leanaí foghlaim óna n-éachtaí féin agus spreagtar iad le héachtaí leanaí eile. Forbraíonn leanaí scileanna nach féidir leo a bhainistiú ina n-aonar. Gabhann siad do ghníomhaíochtaí ar luas atá oiriúnach dá gcumais forbartha. Foghlaimíonn a lán leanaí níos óige ó leanaí níos sine agus faigheann siad spreagadh uathu agus Is féidir go gcumhachtófar leanaí níos sine de réir mar a chabhraíonn siad le leanaí níos óige tascanna a chur i gcrích nó scileanna nua a chothú. Is féidir freisin go bhfeicfidh tú leanaí níos sine atá ag ardchéim dá bhforbairt, róil cheannaireachta a ghabháil orthu féin agus éirí ina meantóirí. Is féidir go gcumhachtófar iad de réir mar a chabhraíonn siad le leanaí níos óige tascanna a chur i gcrích nó scileanna nua a ghnóthú. Is féidir go n-iarrfaidh siad ar na leanaí níos óige sa ghrúpa súgradh leo agus tacaíocht piara a thabhairt do na leanaí is lú taithí. Is féidir freisin go n-éireoidh súgradh an linbh níos sine ina shúgradh níos cruthaithí agus níos neamhurchóidí de réir mar a thosaíonn siad ar fhreagracht a ghlacadh agus ar chomhbhá a fhorbairt. Is féidir freisin go bhforbróidh siad scileanna sóisialta agus straitéisí cumarsáide. de réir mar a chomhroinneann siad a n-eolas, a n-ábhar spéise agus a smaointe. Bainfidh leanaí níos óige leas as leanaí níos sine a bheith acu mar eiseamhláirí. De réir mar a dhéanann siad aithris ar shúgradh na leanaí níos sine, nó a ghabhann do smaointe súgartha, éiríonn na leanaí níos óige níos muiníní, inspreagtha chun foghlama, ar bís le triail a bhaint as nithe nua, agus tacaítear ar bhealach atá níos báúla do leanaí le forbairt a scileanna súgartha, teanga, cumarsáide agus sóisialta. Is liosta é seo d'fhaisnéis bhreise agus acmhainní breise a d'fhéadfadh a bheith ina gcabhair duit. Tá deireadh an tseimineáir gréasáin sroichthe anois againn agus ba mhaith linn buíochas a ghabháil leat as éisteacht linn. Tá súil againn go mbainfidh tú leas as an gcomhairle. Má bhíonn aon cheisteanna nó tuairimí díreacha agat a eascraíonn as páirt a ghlacadh sa seimineár gréasáin seo, bain úsáid as an seoladh ríomhphoist tiomnaithe a chuirtear ar fáil chun iad a sheoladh chugainn ar insights fostríoc info ag education.gov.ie.